D'áitigh, agus tá sé chomh te an seachtain seo, tá mé chun amharc cosúil le tomato ollmhór ag an deireadh seachtaine má tá aon duine do mo chuartú, just look for the big red Donegal man. Tá mé anseo mar is gnáth le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú?
Em, giota beag tuirseach. Tá muid ag taifead luath ar maidin ach, you know, give the people what they want, níl muid chun a níl muid riamh chun a cailliúint amach ar seachtain go bhfuil muid chun taifead a dhéanamh so cibé am go n-aimsíonn muid le dhéanamh, tá muid ag gabháil a dhéanamh. So that's Absolutely. what you get, yeah. Come rain come shine day or night fiú b'fhéidir even daoine atá go fóill sa leabaidh agus ag caint faoi daoine atá go fóill sa leabaidh tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James cad é mar atá tú? Tá mé fós tuirseach. Tá mé fós tuirseach. Bhí muid ag iarraidh so but tá Ouch! tá fáth agat dó. It's mar gheall ar traenacha na hÉireann sin an fáth go bhfuil tú chomh scriosta. Yeah.

It's a cracker though. Listen, níl a fhios agad cén áit a bhfuil tú ag gabháil a bheith, níl clue agad cé atá chun airgead a thabhairt duit, níl níl clue agad cén obair atá tú ag gabháil a bheith a dhéanamh. Tá mise chun fáil bus anois go go Howth i ndiaidh seo chun lá pleanála a caitheamh ar togra so like

I mean chaith mise like nuair a thosaigh mise an freelance like I was just hemorrhaging cash like le like sé mhí like it was literally mo chuid savings ar fad. Anois tá muid ar ais, we're back baby, buíochas le Dia but ehm nuair a thosaigh mé it was just shh like straight down. Ehm anois ag an am céanna bhí mé ag dul like Philadelphia agus rudaí mar sin.
Made that made that very valid point is dúirt tusa Eh! Be fine. I was like, Áine, you're crazy! Níl sin fíor dár Beidh sé grand!
Agus ó bhí sé go breá, bhí an ceart agat. Yeah, tá mé go fóill.
Tá díon go fóill thar mo chionn. Tá leabaidh go fóill agam, listen. Sin an rud, níl muid riamh ag gabháil a ligean duit a bheith amuigh ar an sráid leat féin, you know, gan áit ar bith le cónaí, tabharfaidh muid aire duit. So long as go bhfuil an Bionicle Collection go fóill agam, sin an rud is tábhachtaí.
See, seo an rud, mothaím like fiú dá mbeadh tusa like muna mbeadh pingin rua fágtha agat dá mbeifeá gan dídean, you'd be like, absolutely not, níl mé ag díol na Bionicles. Not a chance!

Not including.
Does that mean go bhfuil Watch Party ad chuile uair a thugann tú bean abhaile because if you're calling them friends surely you think they have personalities.
I mean má tá an scannán feicthe agat James then you would know go bhfuil pearsantachtaí ana-shuimiúil acu. Mothaím seo cosúil le gur thú Andy ó Toy Story agus go bhfuil ainm s'agat scríofa ar bun cosa na bionicles like Bhuel.
Well they're collector's items Áine so ní bheidh limited edition you know what I mean. Ok ok.
Yeah. Bhuel le athar rud go fóill anseo. Ag caint faoi a bheith go fóill sa leabaidh cos dúirt tusa seo just díreach sular thosaigh muid. Áine, cén brionglóid a bhí agatsa fúinne aréir?
Oh so you know nuair a dhúisíonn tú agus láithreach tosaíonn tú ag déanamh dearmad ar giotaí beaga den bhrionglóid ach bhí muid uilig in áit Ahm, sórt arena mór ach d'amharc sé cosúil le ionad siopadóireachta chomh maith, d'amharc sé cosúil le Aldi agus bhí muid bas, bhí basically achan duine ó saol na Gaeilge ann agus bhí muid ag imirt cluiche mór peile i gcoinne a chéile so bhí like, I'd say thart ar 60 aghaidh go raibh mé ábalta a aithint ó saol na Gaeilge ansin ach bhí mé fhéin, agus an bheirt agaibhse sort sneaky, bhí an, bhí, bhí na cúil chomh, chomh fada ar shiúl go raibh ort tiomáint, bhuel, no, thiomáin muidne síos chucu on the sly le like liathróidí a chaitheamh isteach nuair nach raibh an fhoireann eile ann ag leath am and then scríobh muid isteach go raibh an scór athraithe mar go raibh muid playing dirty basically.
We would never! Anois, Áine, come on! Agus fá choinne cúis éigin I ndiaidh sin, chuaigh mé féin is James chuig, like, seó Hamilton. Ní fhaca mé Hamilton riamh i mo shaol, riamh i mo shaol. Ach mar gheall go raibh mé ag labhairt libhse aréir sular thit mé i mo chodladh, obviously, ghlac sibh seilid, seilbh ar mo chuid brionglóidí aréir, guys. Bhí sibh ann an oíche uilig. Yeah. Agus do fada. Sin an méid gur cuimhin liom. Sílim go raibh i bhfad níos mó nach cuimhin liom.

James, James, you're not letting your, níl tú chun do reputation a ligean síos ar an pod. Anyway, bhfuil tú ag baint sult as a bheith sa leabaidh?
Yeah. Do dhaoine nach nach bhfuil ag amharc ar an bhfíseán, tá muid, well, we are blessed le fón James, so tá an 9:16 sin le feiceáil agus aghaidh Mm. James. Well, níl muid ach i ndiaidh béal s'aige a fheiceáil don chéad uair, bhí just, a- bhí súile s'aige don chéad cúpla bomaite. Um agus you know an caighdeán fuaime galánta sin tá sin ag teacht ó na headphones um yeah so sílim gur cheart do dhaoine amharc ar an bhfíseán. Tá Is, tá uh, radharc tá- galánta ann. Yeah tá tá angle deas faoi láthair. P- POV tá tú ag deireadh an chéad dáta le James. Tá tú ag amharc díreach suas a ghaosán. Yeah.
Sin gas though. Níl cuimhne agam an raibh brionglóid agam riamh faoi sibhse, fúibhse like. Níl, níl Aw, cuimhne. thanks a lot! Uh, obviously bíonn sibh ar m'intinn an t-am ar fad but I think for ocht uair den, well no, it's not ocht uair, probably like sé uair den, den oíche I think go mbíonn briseadh agam as an bpod. Um, yeah, níl, níl cuimhne agam, I don't, ní cheapaim go raibh brionglóid agam. Is duine mise really a bhíonn ag brionglóid faoin rud a bhíonn ar m'intinn i rith an lae. Níl mé ábalta disassociate a dhéanamh mar tá mé tá mé an-mhaith ag déanamh sin is mé i mo dhúiseacht ach nuair thitim i mo chodladh obviously tugaim cumhacht iomlán don subconscious smaoitiú ar achan rud a bhrúghaim ar leataobh i rith an lae so tagann achan rud ar ais i dtuilte you know so tá bíonn bíonn mo chuid brionglóidí an-.
an-fhíorúil, an-fhíorúil, yeah, yeah, an-soiléir, an-daite, an-dramatúil, bhí go leor ag tarlú. Bhí, bhí definitely, bhí, bhí Barry Ó Siochrú i mo bhrionglóidí, bhí Síomha Ní Ruairc i mo bhrionglóidí because bhí shoot agam Dé Máirt agus bhí an bheirt acu sin ann so tá mé ag déanamh an, an nasc sin, tá m'inchinn beag ag obair, ag obair go cruaidh. Beirt réalt. Yeah, tá an iomarca dark thoughts agamsa le bheith to have those probably vivid nightmares a bheadh ann, fairness.
Ní bhíonn brionglóidí agamsa really, ar chor ar bith. Tá sin aisteach go ndeireann tú sin mar de ghnáth is daoine a bhíonn ag ól nó actually daoine a bhíonn ag caitheamh raithní nach mbíonn siad ábalta brionglóidí a bheith acu agus níl tusa ag déanamh ceachtar acu sin so I don't know, football special? Breaking news, breaking news, Hugh Carr is a druggo.
You got me, you caught me. Bhí mé actually ag insint bréag an t-am ar fad anseo. Wow, chuir tú sin i bhfolach go maith. Yeah, I know.
Like ceapadh, I mean the hints were there,

Overnight oats special I don't know I think gur cheart duit sraith a thosú agus football special a úsáid i mbéilte nach mbeifeá ag smaoitiú air mar tá a fhios agat go n-úsáideann daoine coke le ham a chócáil so Yeah, bruitheann siad é mar go bhfuil sé milis agus sort coffee-ish. See an fadhb atá ann is that go gcuirfeá isteach an football special agus beidh like leath den am den ham like ite ar shiúl it would like have like melted leis an potency dá football special.
Disintegration. I, sílim go bhfuil sin an rud a tharla. I don't know.
Let me tell you. Tá mé ag iarraidh déanamh, you know an rud sin a gcuireann daoine like rudaí fhada isteach in like buidéal cóic, you know like like pingin like like rusty isteach in buidéal cóic, whatever, agus just a fheiceáil, I think ar an, má dá dhearnadh tú sin i football special just ní bheadh aon pingin fágtha, it would just completely disintegrate. I think go bhfuil i bhfad níos lú ceimicí i football special ná i buidéal cóic.
B'fhéidir, ach déarfaidh mé nuair má ólann tú football special amach as gloine, so say for example tá an gloine in aice liom, nuair a suíonn mé muna nglanann tú an gloine go gasta bíonn like an ciorcal ollmhór seo de like stickiness agus syrupiness whatever like Sin sin an caramel, that's the good stuff. Yeah, yeah, that's That's listen, one of your five a day. that's what, that's what you gotta get at. Mise ag liceáil bun an gloine just just like really
Má tá duine ar bith ag cuartú rud éigin leagan eile atá cosúil le Coke ach tá i bhfad níos fearr agus má tá sibh ag glac páirt sa boycott as gan a bheith ag ól Coke faoi láthair ar son na Palaistíne. Is rogha iontach é Football Special. Is rogha iontach é. Sílim go bhfuil Pepsi mar pháirt den boycott fosta faoi láthair. Yeah, yeah tá. Comhlachtaí ollmhór.

So, an rud atá ann ná gur musclaíonn tú but tá tú leath-mhuscailte but ní thig leat bogadh. Is sin, b'shin an rud atá ann. Yeah, agus go minic feiceann tú rud ag bun do leabaidh nó uaireanta like díreach in aice leat nó agus it's just, I don't know, they say it's like a hooded figure. Ciallaíonn an aimhir fhear, Áine.
Ciallaíonn an cearcaí. Sin millteanach. Agus bíonn sé chomh doiligh tú fhéin a dhúiseacht, is bíonn kind of like ag troid i do chodladh but tá tú reoite

But no, so bhí mé i mo luí siar obviously mo chodladh agus chuala mé an fuinneog ag oscailt like so then just chonaic mé an rud seo ag teacht isteach and it was a full on clown agus ansin chuaigh sé isteach chun mo cófra and then obviously dhúisigh mé agus bhí mé like cé sa fuck atá istigh so nuair a dhúisigh tú níl a fhios agat cad é

An ndearna sibh riamh lucid dreaming?
Cad é an difríocht idir sin agus sleep paralysis? So lucid dreaming an rud atá ann ná go bíonn tú istigh i mbrionglóid but tá's agat go bhfuil tú istigh sa bhrionglóid agus is féidir leat like, imagine Inception like, that's basically kinda like sampla de lucid dreaming where tá tú istigh i mbrionglóid agus tá's agat go bhfuil tú i mbrionglóid agus is féidir leatsa, you know an dóigh nuair atá tú i mbrionglóid

Yeah bhí mé like gafa leis nuair a bhí mé níos óige. As in like trying to é a dhéanamh. Tharla sé domh uair amháin. It was sick. Agus cad é a rinne tú sa bhrionglóid? Just d'eitil mé.
There was, I was pretty basic actually. Sin simplí go leor. Yeah.

bhí sé actually gas. Like, I think gur cheart do iad é a ghlac ar ais agus gan aon athrú a dhéanamh leis. Like, bhí sé just chomh greannmhar, like an rud ar fad. Agus bhí, bhí, chonaic mé like em, alt faoi ina dhiaidh, whatever, and it was a' rá, like daoine a' rá like, oh you know, tá, em, you know, na daoine says like oh my God like these sick people atá ag déanamh seo agus dúirt duine no, no, no, not sick, normal people má tugann tú sa, má tugann tusa camera dá daoine agus tá's acu go bhfuil like captive audience acu agus nach bhfuil aon d'you know, níl aon faic, like, ní, ní tarlóidh aon rud leat, you know, má tispeánann tú pictiúr ar do fón, like, níl an lad as Nua-Eabhrac gonna be like, well fán soicind agus ritheann siad ag JFK and they buy the ticket and they fly over agus bíonn siad do d'aimsiú, whatever. You know, like, bhí, bhí sé i gcónaí chun tarlú, like, bhí, like, bhí rudaí mar sin i gcónaí chun tarlú, but bhí sé, but amháin, like, na rudaí beaga sin, like, bhí sé actually really deas tabhairt wave do dhaoine, damhsa le daoine, bhí sé really deas fosta just a bheith, sa chathair agus ag caint le daoine faoi na daoine ar an taobh eile like you know like because bheadh just slua ann an t-am ar fad agus bhí eh tá like cúpla pub thíos in aice leis so bheadh daoine just amuigh ansin le na piontaí like you know like just ag caint faoin méid so bhí sé gas like I think bhí sé class bhí bhí tá me tá súil agam go go dtagann sé ar ais but So I don't just think tusa ag rá like go raibh sé díreach in aice le pub agus go raibh daoine ag iompar suas piontaí, nach sin sort an íomhá steiréitíopeach atá ag muintir Mheiriceá de na hÉireannaigh agus of course sin an áit a chuir siad an portal ionas go dtiocfadh le daoine pionta Guinness a ardú ar an gcamara.
Yeah, I mean, bhí siadsan, I mean, bhí, bhí na Meiriceánaigh fairly stereotypical as well, bhí siad you know like ag iarraidh like you know déanamh like Mexican wave trasna an rud, bhí siad ag iarraidh you know like a dance off a dhéanamh fríd an rud or whatever. Chonaic mé ceann, bhí, nuair a bhí mise ansin chonaic mé leaid like ag cur suas phone s'aige agus thaispeáin sé pictiúr dá práta and I was like oh ha ha ha. But then nuair a amharcann tú, Mhm. but nuair a amharcann tú ar an stuff a bhí na hÉireannaigh ag taispeáint do na Meiriceánaigh and it's like Mhm. i bhfad níos measa and i bhfad níos Yeah. like, you know. So it was just like, you know, like daoine ag iarraidh like, you know, trying to to shit talk whatever and like that but you you could never keep up le leis na hÉireannaigh like. So Cá bhfuil an portal? Tá díreach in aice leis an spire.
Oh! Like ar an sráid, like an sráid in aice leis an Spire. But sure bíonn i gcónaí daoine craiceáilte ar O'Connell Street, ní sin an áit is fearr lena chur. Agus sin an rud a dúirt a lán daoine. And yet, I mean it is, I mean it's technically, I mean is sé, sin príomhshráid i mBaile Átha Cliath so like ní féidir leat really, but in fairness like

Ar an TikTok. Ar an TikTok í. Sure, bíonn na daoine like, yeah, ar O'Connell Street. De ghnáth siúlaim síos an sráid sin go tapaidh mar mar bhean tuaithe nach as an Big Smoke mé ní chaithim moll mór ama i mo sheasamh ar Shráid Uí Chonaill, caithfidh mé a rá. So níl sé ar Tá sé in Manhattan but níl sé ar in aice le Times Square. Tá in aice le Madison Avenue. The youths misinformed you. I know, listen. Well like, I'd say it's just, níl sé ach turn off. Oh yeah, níl sé rófhada as.

Umm yeah, tá súil agam go dtugann siad ar ais é, cos bhí sé, tá sé gas like. Shíl mé go raibh siad just ag cur umm rudaí, I don't know, shíl mé go raibh siad ag cur athrú sort forbairtí teicneolaíochta ar ionas go bhfuil sé níos sábháilte do dhaoine a úsáid. So má théann daoine róghar don scáileán éireoidh sé blurry agus umm déanfaidh siad blurring amach ar rud ar bith a thaispeánann daoine ar phones acu.

Sin an rud. Like, cé tá ag iarraidh an domhain iomlán iad a fheiceáil agus an, an rud chomh, you know, in am chomh speisialta agus chomh intimate leis sin agus, yeah, let's taispeáin do, do strainséirí é. Typical Americans. And this is you revealing now that you've been secretly engaged Anois. Agus.
Not yet, no. But inniu, mo ocht mbliain, I know gur, an anniversary ocht mbliain le chéile. I know gur luaigh mé seo le cúpla seachtain but seo actually an dáta inniu. Seo actually an dáta?
Yeah, seo é inniu. Well, comhghairdeas. Agus rinne mé dearmad é a rá leis ar maidin so leanfaidh sé amach air. Bhuel, rinne seisean dearmad é a rá liomsa chomh maith. Ok.
So tá an bheirt agaibh le chéile ar um, mildly, um, mildly at fault le haghaidh seo.
Well, i ndiaidh ocht uair, you kind of get over it, get the bug. But déanfaidh muid rud éigin níos deireanaí, rachaidh muid fá choinne béile níos deireanaí.
Níor, níor dhúirt tú sin ag do ninth birthday. Well, dúirt muid aréir é, just rinne muid dearmad ar maidin cos bhí muid róthuirseach. Why, why my ninth birthday?

Yeah. Like dá raibh d'athair like like Gore or whatever. Dé- Ludwig so bheadh mise Göransson.
James Jameson. Yeah.
Ah, James níl a fhios agam go Jameson. ndéanfaidh siad sin. Just shíl mé go raibh ainm s'acu an-chosúil le sloinní s'acu. No, No.
so ainm, ainm d'athair would be... Níl a fhios agam cad é a théann do na mná ag an deireadh. Is it like...